subhanallah jamil komano tikukambirana zokhudzana ndi atalasimat ati ndipo timaona za as- a- ilmu semia yomwe ndi mbali ina mbali za matalasimu kapena kuti ilmu zimene zimapezeka m'mabuku a matalasimu ilmu semia imene
chandimanena zija kuti zinthuzi ndi zoti zikupangana relate osewo ndi ufiti wokhaokhawo zikupangana relate zimakakumana ukoko ndithu kutsogoloko za matalazimuzi ndi za ufitizi zimakakumana kutsogoloko nde ndi zomwezi kupeza kuti ili mu quran nditaona apa kuti zimenezo sizili mu qurani ayi koma kuti ndi nkhani yopanga twist ma ayat komanso ma ahadith kuwapanga misquote kukhala ngati akutanthauza zina zake koma sakutanthauza zimenezo nkhani yake ndi imeneyo Okay, number three chinthu chimenenso anthu amachitenga kuti azichiblema nayo ilm uh, atalasim ndiko akuti kulumikizana ndi majini subhanallah subhanallah kulumikizana ndi majini ya hadha si dalili yoti ukanene kuti atalasimati ndi haram chifukwa tikangotenga kulumikizana kokhako iweyo ndi jini kungolumikizana kokhako si haramu ndi atumiki angati amene akhala akulumikizana ndi majini suleiman tisapitenso kutali konseko mtumiki muhammad mu mzinda wa makka kudali dera lina lake kumene kudali mzikiti umene daily pafupi- pafupifupi daily amakakumanako ndi majini amapita after isha masjidul jinn jamil and nthawi zambiri amakonda kumtenga sahaba wina wake amene ankonda pa tsikulo tandiperekeze uku amakantenga akakumana ndi majini nthawi zambiri amakondanso kumtenga ibnu masudi mpaka na ibnu masudi amafotokoza mariwayati ena kuti timati tikayandikira pa mzikiti wa majiniwo ine amandisiya chakuno ndikundilembera ka circle kuti ndikhale mmenemo ndipo ndisachoke chifukwa ndikachoka dera limene tililo la majini ndi mmene nditha kupangidwa chipongwe atha kundisowesa majini nde ine ndimayesesa ndisachoke mmene muja kumdikira mtumiki kufikira akamaliza kumene kuja kucheza ndi kulalikana ndi majini amabwera kusonyeza kuti kulumikizana kokhako si vuto koma zimatengera kuti kodi iweyo ukulumikizana ndi majiniwo pachani pa nkhani zanji chifukwa tonse tikudziwa kuti ndi zotsimikizika kuti majini ali m'magulu awiri mm.
nkhani yoona anthu amene amalemba matalazimu amalumikizana ndi majinnati apapa avomerezaso awawa that's why pa point yawoyi kuyamba kwake sananene kuti no anthu amene amapanga za maatalazimu samalumikizana ndi majini ayi koma ayamba ndi kunena kuti mujarradul itiswalu bijin sizimathandauza kunena kuti ndiye kuti pamenepo ndi shiriki ayi kusonyeza kunena kuti avomereza ndithu kuti al ittisalu bil jinnati kulumikizana ndi majinni ku nkhani za matalazimu thabit ndithu kulipo amalumikizana ndi majini komano akuti nkhani amaona kunena kuti kodi majiniwo mukulumikizana nawo zotani nde nkhani ikhale yonena kuti one iwowo anthu amene amapanga za matalazimu majiniwo amalumikizana nawo bwanji amalumikizana nawo bwanji njira zimene amapanga cholinga chonena kuti alumikizane ndi majiniwo majini akuyendera zawo then majini aja asiye zawo zija ayambe kupanga za iwowa amalumikizana nawo bwanji muona kunena kuti njira zake sizimakhala zabwino sizimakhala zabwino sizoti angabwere pa public apa ndikumanena kuti timapanga zakuti zakuti zimakhala zosakoma choyamba chimenecho chifukwa chonena kuti majiniwo iweyo munthu sungangolumikiza ife anthu ndi majini ndife zilengedwe ziwiri zosiyana majini amapanga zawo ifenso anthu timapanga zathu ndekuti majini asiye kupanga zawo abwere kuyamba kupanga za iweyo ndekuti pakuyeneka kukhala contract akdi pamenepopo musayinirane akdi kuti majiniwo asiye zawozo abwere azayambe kupanga za iwe of which sizimakhala zabwino zimakhala zinthu zonena kuti mkatimo mmalowa shiriki chachiwiri ndi chonena kuti majiniwo amalumikizana nawo kuti azidzapangira chani chimene chikumpangitsa munthu kuti alumikizane ndi majini akufunako chani kwa majiniko nkhani ndiyonena kuti amafuna kuti majiniwo awapangire zinthu zina zake zimene ndimazinena zija kunena kuti kaya ngati mwina munthu afuna kum'bera wina wake kaya afuna kuti mkazi wina wake amukonde majini aja akamusokoneze ubongo wina wake afuna kumulodza wina wake afuna amuphe olo mwina nthawi zina kupempha chitetezo kumene kuti awateteze majiniwo zomwe zili za haramu ndi zimene anthu amatalazimu amazifuna kwa majini allah subhanahu wataala mu surati jini akunena kuti wa annahu kana rijalun minal insi yaudhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa panali anthu ena ake amapempha chitetezo kwa majini zinapezeka zonena kuti anawapatsa chisokonezo ndi zimene anthu amatalazimu amapanga amapezeka zoti akusokonekera palibe chimene mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam anatisiyira mu chisilamu nkunena kuti ichi chakuti chakuti mutha kupita kukapempha thandizo kwa majinnati mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam sanatiuzeko zimenezo sanatiuze and zikakhala nanjinanji kumbali ya maduwa zinthu zi- zimene tazinena kuti pamafunika kuti pakhale tawakufu iwe ukapange zimenezo kwa majini ndikumapanga ma contract ndi majini mundipangire zakuti ndikupangira chifukwa majiniwo sangangolola ati kuti akupangireni zimenezo pamakhala contract ndikupangireni zakuti mundipangira zakuti ma contract ngati amenewa ndi amene amapanga anthu olemba matalazimu ndi ufiti ndithu olinkana kupangana link atawasulu maal jinnat ndikumapatsana ma Aqdu maahadi kumenekoko mupanga zakuti panga zakuti deal iyenda mwakuti anthu ndikumavulala mabanja ndikumatha zimenezo ndi zimene zimachitika kumatala- kumatalazimu and majiniwo kwa anthu samafuna zabwino amafuna imani yawo amafuna kuti dini yawo isokonekere nde akuti dalilu yake ndi atumiki angati angati amene amalumikizana ndi majini achina sulaimana mtumiki muhammadi saa salam amakakumana ndi majini mtumiki ak- amakakumana ndi majini amakakumana nawo kuti amakapanga chani tikumane ti- ti- tiyambira ndi, ndi sulaimana sulaimana amakumana ndi majini mu njira yonena kuti chani allah subhanahu wataala anamfewetsera anam- anamfewetsera sulaimana kumugonjetsera mashayatini komanso majini kuti akhale pa ulamuliro wa pansi pa ulamuliro wake moti samatani samatha kupanga zina zake zomuukira sulaimana zimatheka zimenezo mpakana sulaimani ananena kuti ambuye mulungu rabbi ghufirli wahabli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di zimenezo duwa imeneyo anapempha sulaimana moti mtumiki mpakana amayikumbukira duwa imeneyoyo inu mukazifanizire zanu zolemba matalazimu ngati inuyo muli gulaji ndi sulaimani mumapempha chithandizo kwa majini kuti akupangireni zinthu mufanizire zimenezo ndi sulaimani

tamva buku limene allah walivumbulutsa pambuyo pa musa likumanena zakuti zakuti wa ila tariqi mustakimu ndikuwaongolera anthu ku njira yabwino ya qaumana ajibu dai allah majini ndiwo amene o- amene amalumikizana mtumiki ndi majini nkhani yake inali ya dawa kuwapititsira uthenga wa allah subhanahu wa taala inu mukupanga macontract ndi- ndifuna ndikwere basi ulere ndi majini andipangire mwakuti amuiwalitse uyo ndifuna banja lakuti lakuti lisokonekere nde tipange mwakuti mwakuti zikhale mwakuti nde munthu uzifanizire zimenezo ndi matalazimu kumanena kuti a kungolumikizanatu ndi majini wose kuti zimene zikumpangisa munthu kunena kuti nde kuti pamene pakhale za shiriki mumalumikizana chani ndi majini chakupangisani ndi mufunako chani kwa majini chakukanikani chani ndi anthu anzanu choti mpaka namufune majini mchani chimene chakukanikani ndi maswahaba angati amene ndi mmene mukutengera example ya mtumiki kuti mtumiki amalumikizana angati ndi achina ibn abbas ati achina umar achina abu huraira ati amene nthawi inake anazapanga zanu zokulemba matalazimu kuti alumikizane ndi majini apange madilu ena ake ndi ati khurafat kubakira zikhulupiriro zoonongeka kumabwera zimene kungobweretsa aya ija pang'ono kubweretsa kakiswa ka hadithi ka mtumiki ndi kumapanga exaggerate kulowesa zimene inu mukutani mukufuna shirikiyati zoyipa

Ah, subhanallah anthu ayamba apangapo mabanja kalero mbuyomu ndi majini subhanallah subhanallah mu quran pang'ono chabe timapeza nkhani ya sharahil bambo ake a bilqis bilqis anthu ambiri timamdziwa malikatu saba mfumukazi ya ku saba ija inadzakwatirana ndi sulaimana mwachidule right bambo ake a bilqis mukudziwa kuti bambo ake a bilqis mkazi wawo adali jini tikalowatu m'mabuku akuluakulu tafsir ljalalain zimenezi amafotokoza ngakhalenso ku tafsir l ibn kathir amafotokoza zimenezi kunena kuti bambo ake a bilqis omwe ndi sharahil idali mfumu mu nthawiyo ndipo chifukwa chozimva levu ina yake samapeza munthu woyenera kuti akakwatirane naye mdera lake kufikira adapeza mkazi wa chijini amene dzina lake mabuku a tafsiri amafotokoza kuti adali farigha ena amati raihana jamil amene anadzampeza ndi nkhani zikuluzikulu sindibwera pano kuti ndidzafotokoza zimenezi ndikuonongerani zokuonongerani koma tingomva kuti amene atakumana naye anamangitsa banja limeneli sharahili ndi mzibambo wa munthu pamene mkazi yetu kuti ndi jini banja linatheka ende allah mu ukulu wake adadalitsa m'banja limeneli
subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah kuti nkhani zikulu zikulu mabuku akulu akulu si, si, si nkhani zikulu zikulu iyayi ni nkhani zabodza ni nkhani zabodza zimenezo of course zapangidwa quote mu mabuku a tafsiri ngati achina ibn kathir tafsiri at-tabari ta tafsiri fathul qadir ndi matafasiri ena ndi ena koma chimene anthu amene akuzindikira nkhani za tafsiri ndi zonena kuti cholinga cha anthu amene amalemba tafsiri kumakhala kusonkhanitsa mariwayati as much as possible okhuzana ndi tafsiri ya ma ayati amene ali mu qur'ani ende ambiri ngati mmene alili achina tabari achina ibn kathiri ndi ena ambiri kwambiri samasamala kunena kuti kodi mariwaya amene tabweretsawa ndi aswahihi kapena adhaifu mwina achina ibn kathiriyo ndi amene penapake amapanga trim zimene zimapezeka mmatafsiri akalekale ngati tafsiri at-tabari amachotsako kuchotsako zima israeliyati zifukwa zambiri zimakhala zima israeliyati amatrimako zimenezo mwina ndi kuchotsako mahadithi amene ali adhaifuwo zinazo mwina kumaonetserako koma tafsiri ngati ya tabari imene matafasiri ambiri akupanga base the goal is to gather as much information as possible regardless kuti kaya ndi yasahihi kaya ndi yadhaifu koma kungoyisonkhanitsa hadithi imene akuinena apa apa nkhani imene akuinena apa yonena kuti

komanso mmene ndafotokozera muja kunena kuti ndi hadithi ya osati kungoti dhaifu kokha koma munkari ndi hadithi ya munkari ma ma scholars ma ulama ama hadithi monga ngati ibn hajari mu tahadhibu tahadhibu mmene muli muli mkulu wina wake mmene momo amene ali said ibn bashir ndi munthu amene ali munkari mahadithi ake ndi amunkari samatengedwa even ma scholars ena maulama ena amahadithi monga ngati annasai anamungwanjulangwanjula ameneyo ende illa yake imene ili muhadithi imene ikuti ikhale dhaifu komanso munkari siyokhayi ya said ibn bashir muli ma ilalu ena ngati si awiri kapena atatu almuhimu nkhani ndiyonena kuti hadithi imeneyi ndi ya dhaifu siyoona izi zonena kuti nkhani zikuluzikulu zikupezeka m'mabuku akuluakulu sizoona zimenezo sizoona sizinakambidwe mu qur'ani komanso sizinakambidwe mmahadithi a mtumiki amene ali asahiha thabita sizoona zimenezizi moti zoti makolo makolo ake a bilikisi anali jini anthu amakwatirana ndi majini zilibe umboni ku chisilamu kwathuku zilibe umboni ku chisilamu kwathuku mwana wamkazi yemwe dzina lake ndi bilqis anthu ambiri mukumudziwa malikatu saba mupite ku suratu annamli zimenezi nzambirimbiri kumene mukamumva bilqis jamil naam zomwe zikungosonyeza kuti sikuti kulumikizana ndi majini kokhako kuti ndi haramu iya esa hakala koma iweyo kulumikizana nawo pachani kani ikhale kumeneko pa nkhani yanji choncho timve zimenezi in fact hikima cholinga chimene shariya sichinawululire poyera kuti munthu utha kukwatira jini anafotokozatu maulama kuti kudali kuopa fitina kuti ana athu achikazi aziti akapatsidwa mimba atha kumanama kuti ndapatsidwa ndi jini chifukwa kuti ifeyo tinavomereza kuti eh, ndizotheka pakati pathu kukwatirana nde chinangobisa pamenepo kuti chisaululepo bwinobwino koma ndizotheka zinthuzo amati
ndale zija amazinena kumayambiriro zija kunena kuti mu chisilamu mu muli ndale information ina sitimayinena kwa anthu ndale zake nde ndi zimenezi akuti akuti sharia malamulo allah subhanahu wataalawo mu chisilamu mwathumu akuti anangobisa osa- osaulula poyera kunena kuti anthu atha kumakwatirana ndi majini chifukwa choopa mafitina kuti atsikana atha kumayendayenda kwina ndi kwinako kenako ndikukhala ndi mimba ndi anthu kenako ndikumanena kuti wandipatsa mimba ndi jini chifukwa choti ndizololedwa doesn't make sense la yuqalu hadha

min anfusikum azwajan zina mwa zizindikiro za allah subhanahu wataala ndizonena kuti anakulengerani inuyo min anfusikum kuchokera mwa inu eni azwajan litaskunu ilaiha wajaala bainakum mawaddata wa rahma allah subhanahu wataala nde allah anatilengera azikazi a ifeyo kuchokera mwa ifeyo anthu kuti tidzakwatira choyamba chimenecho chachiwiri mukanene kuti sharia inabisa kungoopera kunena kuti azikazi atha kumayendayenda kwinako kenako azinena kuti wandipatsa mimbayi ndi jini sharia yo mesa ndiye kuti pamenepopo ikadatha kuyi- kuyika chinthu cho- chopangira kuti m- ngati mmene timapangira kunena kuti mamuna ndi mkazi asakumane ndiye kuti mesanso lamulo limeneli bwezi likumakumana ndi kumajiniko likumapanga apply ndi kumajiniko kuti jini wamwamuna kaya ndi munthu wamkazi asakumane pokhapokha pakhale banja ndi zina zoterezo chovuta chikadakhala chani mesa ndikungoyika malamulo uyuyu ngati akuyendayenda njira zokhola kuzi- kodi kapena shariyayo inabisa ponena kuti uh, ukwati wokha koma zongo zongopatsana mimba outside ukwati ndi majini atha kupatsana la yuqalu hadha zopanda nzeru zo- zosamveka zoti olo mmutu mwa munthu sizikutani sizikulowa sizikumveka etu anthu ena amanena zimenezi ndithu kuti a anthu zotheka munthu kukwatira ndi jini koma zilibe umboni zilibe umboni Umbo- umboni kuchokera mmanususu mwathu mu qur'ani ndi mu sunna zilibe maumboni okhazikika komanso pachikhalidwe zilibe umboni historically palibe amene is reported kuti anapanga zimenezo ndi ndani ndi ndani amene anapanga historically amene akudziwika kunena kuti wakuti wakuti anakwatirana ndi jini kunabadwa ana ana ake ndi akuti akuti mtundu wakuti wakuti historically ndi ndani kulibe Ngati jini lachikazi lingalole kuti liwoneke ngati munthu mmene amaonekera, eti iweyo, mmene amaonekera mkazi wachimunthu, ngati litamvana pamenepo kuti ndizionekadi choncho, ati kwatirana nawo. Koma Shariah zimenezi sichinabweretse poyera kuopa kuti ana athu achikazi akamva zimenezi zikatsimikizika, atha kumayenda njira zawo za njomba, Kenaka nkupatsidwa mimba nkudzanama kuti, Mesa ndapatsana ndi jinni. Mesa ndi zotchuka pakati pathu kuti jinni titha kukwatirana nalo. Mwandimvetsetsa? Nde- nde- nde zikumveka bwanji Zi- zikumveka bwanji pamenepo mesa jini uka- ukamati ukwa- ukwatirane nawo mesa ukwatiwo ndiye kuti eh, pamakhala waliyi mwakuti nde bwezi akumanama kunena kuti ndapatsana mimba ndi jini chifukwa choti ndizotchuka pakati pathu tithokwatirana ndi majini nde bwezi zikumagwira bwa pokwatirana apo bwezi pakumakhala palibe mboni waliyi ndi zina zoterozo zosamveka ndizosamveka akuti sharia sina akuti ngati jinniyo lingavomere kunena kuti izikhala fomu ngati munthu ndiye kuti palibe vuto mutha kukwatirana nalo koma sharia sinaonetsere poyera ndiye ngati sharia sinaonetsere poyera amene akunena kuti yo mu- jinniyo ngati lavomera zimenezo utha kukwatirana nayo ndi ndani ngati sharia sinavomere zimenezo nkumanena kuti ku chisilamu kwathuku kuli ndale pali zina zake sitimanena poyera inuyo ndi amene muli ndi ndale and ndale zake ndi zoonekera zonena kuti kufuna kuwasocheretsa anthu kufuna kuwasocheretsa anthu
ndi zimenezo hikima ya sharia inapangira pamenepa koma zinthuzo nzotheka ena anthu akhala akuzipangapo tikulankhula panonso mabanja amene walipo baina aljinni wal ins ndani Mu- mukuyankhula panopa ndani mutitchulire mukanatitchulira kwa anthu 4 or 5 banja lakuti akuti anakwatirana ndi majini banja lakuti akuti anakwatirana ndi majini Mu- mu- muka- muka- mukanatitchulirako ma examples Tik- tikhale nawo zizidziwika zonse apa anthu tikutsutsani tikuti mukunama mukanatitchulirako mabanja angapo
achidule sharahil anakwatira bujin allah ndikudalitsapo ndithu bilqis zabodzanso zimenezo tafotokoza kale kuti zabodza zimenezo hadith munkar dhaif
kungosonyezeratu kuti kulumikizana kulumikizana kokha sikuti dalili yoti munthu weyo ukaletsepo zokhudzana ndi at-talasim choncho ine pang'ono chabe ndingofotokoza choncho kuti at-talasimat Ngati zinthuzo chabwino zikuwavuta anthu kuti mpakana akuvutika kumapita ku mafatiwa nkhani ndi yonena kuti sipanabwere mamboni a straight so ngati zinthu sizinabwere mamboni a straight ku qaida tul fiqh amati zimene zili mubaha jaiz ndipo izi akunenazo zoti al imamu nawawi mwantimwanti ndikupatsani buku iyi ku- ku gawo limene lili ndimalizire kunena kuti matalazimu ndi ufiti matalazimu wazini yake ndi wazini ya ufiti chifukwa chonena kuti zimene zimachitika mu matalazimu ndi zomwezomwezo zimene zimachitika ku ufiti afiti amatenga mizu kuphatikiza ndi masamba kaya ziwalo zina zake za zinyama kupanga invoke kuitana majinni ndi zimenenso amapanga mata- amatalazimu amalemba zolembalemba kupanga zochitachita kuti ayitane majinni ndi zimene amapanga afiti amagwiritsira ntchito majinni pothetsa ubale wa anthu izi ndi izi kupanga choncho chimodzimodzinso amatalazimu amagwiritsa ntchito ubale u- ma- majinni pothetsa ubale wa anthu kufuna kuti mkazi kapena mamuna akukonde panga zoti ulemere uwapange chinyengo anthu amapanga zimenezo ndendende mmene zimachitikira nthawi zina zake afiti kapena asing'anga aja amapanga zinthu zina zake zoti zimaoneka ngati zikuthandiza anthu anthu amapita kwa asing'anga kuja akudwala kukachira izi ndi izi chimodzimodzinso amatalazimu nthawi zina zake amapanga zinthu zoti zimaoneka ngati zikuthandiza anthu khala ngati kuti ziku- ufitiwo nde ndi matalazimuwo matalazimuwo nde ndi ufitiwo amatalazimu nde ndi afitiwo palibe kusiyana pakati pa matalazimu ndi ufiti kungosiyana dzinalo kuti zioneke kuti awa ngati ndi ena awa ndi ena moti mashekh maulama akumalayi kuno akamakuwuzani kunena kuti matalazimu ndi ufiti zimenezozo sahihun ndi zoona wathabitun komanso ndi zotsimikizika ndithu zokhazikika kuti ufiti ndi matalazimu matalazimu nde ufiti la alimamu nawawi alfatawa alimamu nawawi eti mmene motu alimamu nawawi subhanallah iye ngati amafika ponena kuti ni makruh chilipo chimene chinampangitsa kunena kuti makruh ikakhala hadithi imene iwe ungaperekeyo alimamu nawawi ukuganiza kuti imene sanaiona ngati anafika popanga sharh sahihi muslim yense wokulira muja ndi ukamalemba mabuku nsonga tajina kusonkhanitsa mahadithi ena ngati riyadu salihin akakanike kuitulukira hadithi imene iweyo lero lino ukunenera mzako kuti ndi washirik subhanallah subhanallah akuti basi ndi ufiti umenewo kodi simukudziwanso kuti ngakhale ufitiwo olo titenge kuti chabwino ndi ufiti tisiye izizi tingofika pa ufiti pa- tingopita pa ufiti pokhapo amatitu ufiti umenewo sikuti ufiti uliwonse ndi umene uli kufuru hayi Ufiti ul- sikuti ufiti uliwonse uli kufuru ayi mabuku a sharia amatiuza choncho ama
amafunanso pamenepa ufiti umagawika paga- magawo awiri ndifuna pa point yonena kuti si ufiti uliwonse umene uli kufuru e ndi zoona koma kuti anthu adziwe kuti zimakhala bwanji fika kulipo kungokhala ngati kuwanamiza anthu ufiti ulipo pagawo magawo awiri pali ufiti umene uli haqiqa, As-sihru al-haqiqi, Ufiti umene uli weniweni woona. Nde pali ufiti umene uli onamizira. Pali anthu ena ake amawatcha kunena kuti ma magicians awa awanda ma, ma TV masiku anowa. Amapanga ma trick. Samagwiritsa ntchito majini, samatani koma amangowanamiza anthu, kungowapanga trick anthu kumanena kuti ife ndi a magic timapanga zamatsenga koma in reality samapanga zamatsenga ayi amapanga trick anthu zimeneja ndi zolakwika and ndi tchimo lalikulu koma si ufiti weniweni therefore zimene zija sizinga- sizingakhale sizingakhale kufuru kapena shiriki koma kuti ndi tchimo ndithu koma ufiti umene uli woona ogwiritsa ntchito majini ngati wamatalazimu umene mukulongosola apa pawo izi mmanenazi za asemia ndi zina zotero zomenewo ndiye ndi ufiti weniweni umene uli kufuru komanso shiriki ufiti umene umakhala ndi madiru pakati pa anthu ndi majini ndi zina zotero zomenewo ndiye ndi ufiti weniweni umene uli kufuru komanso shiriki moti amene akupanga matalazimu akudziwa kuti zimenezi ndi chonchi ameneyo ndiye kuti ndi mfiti akupanga za shiriki akupanga za kufuru na kuti iweyo ukamva kuti wina wake ndi mfiti umfunse kuti tandiuze kuti ufiti wako uli motani akakufotokozera chigamulo pamene ubweretse kuti ah ndi mmene ulili ufiti wakowu chifukwa ukulemekeza chinthu kwambiri kuposa allah pamenepo uzakhala kufuru wa illa pali maufiti ena amadzangokhala ngati machimo mmene alili machimo amba mmene iweyo ukapangira zina mmene Eh, nde ndi ngati amenewo koma mangati awo amatalazimu omakhala ndi madiru ndi ma ndi majini kumapanga diru ndi majini iwe uwapangira chakuti majini majiniwo akupangira zakuti umeneyo ndiye kufuru shiriki imeneyi iweyo umatukwanira levels za ufiti zina zili choncho si ufiti uliwonse umene uli kufuru tikuterotu jamil koma apapa al-muhimu chimene ndikufuna mundimvetsetse nchonena kuti anthu amathamangira kuweruza anzawo amatalazimu kuti ndi ashiriki akuti chifukwa kuti akupanga zinthu zimene zikufanana ndi sihr subhanallah ya hadhihi ya hadha mukuzitenga kuti zimenezi mukuzitenga kuti jamil ndiye subhanallah kufika naponena kuti yense wamasa- wamatalasimu musaswali kumbuyo kwake
ndipo ndiye ndizoona yense amene akulemba matarazimu ndipo inuyo mwatsimikiza kunena kuti uyuyu amalemba matarazimu osaswali kumbuyo kwake chifukwa ameneyo ndi mfiti ufiti wake umene uli weniweni wa hakika assihiru alhaqiqiyu ameneyo ndi mfiti nde amene mwamudziwa mmudzi kuti uyuyu amapanga matarazimu ndipo iyeyo akuzidziwanso kunena kuti matarazimu ndi oletsedwa koma akupitirizabe kupanga za matarazimuzo ameneyo aziswali yekha osaswali kumbuyo kwake ameneyo osaswali kumbuyo kwake chifukwa ameneyoyo ndi mfiti zimene akupangazo ndi zaufiti Ndi anthu angati amene aswalitsa uh, al-Imam al-Ghazali? Tinene kuti anthu onse amenewo swala yawo sina- sinalandiridwe al-Imam al-Ghazali ukumudziwa bwinobwino imamu amene amene adalembaponso mabuku ambiri a matalasimu limodzi mwa ilo ndi la Awfaq nthawi yomwenso ali ndi mabuku ambiri amene anthu amawathandiza kudini inenso ndili nawo buku limeneli lokamba masaala zosiyanasiyana amati ihya ulumuddin ndi mabuku ena ochuluka amene adalemba imamu ameneyi almuttafaq bil imam anthu anachita kugwirizana kuti iwo ndi maimamu ena amafika powatcha kuti ndi mahujjatul islam subhanallah si okhawo ndi maimamu ambiri imamu al-ghazali amene amadziwa history yake mbiri yake biography yake sira ya imamu al-ghazali amadziwa kunena kuti imamu al-ghazali wadutsa m'maphases pali nthawi ina yake imene imamu al-ghazali amapanga zimenezo za, za, za analemba mabuku ena ake osokonekera ruhaniya chanichani za, za matalazimu matalazimu ngati mmene akufotokozeramo koma amene akudziwa history ya Imam al-Ghazali akudziwa kunena kuti later anazasiya zimenezo anazapanga turn back kuti zimenezozo sizolongosoka ndipo anazapanga taraju kubwerera kuzisiya zimenezo amene akudziwa tarikh ya Imam al-Ghazali akuzidziwa zimenezo
Jamil ndingofunsa kuti kutanthauza kuti anthu onsewo maimamu awawa adali mamushirikuun komanso swala zawo zimene anthu akhala akuwatsogolera sizimalandiridwa chifukwa cha hadithi yanuyo subhanallah Ah, ngakhale zili zoti mawu a alim si dalili koma apapa almuhimu zimene tapindula ndi zimenezo kunena kuti kusila za machitidwe a imamuwa pa zimenezi funa zambiri kuti tiwafufuze right koma chimene inuyo ndi ine tingatola apapa nchonena kuti Dalil wadih qati'iy sinabwere min al-Qur'an wa sunna kuti at-talasimat ndi haram choncho anthu akungoyesera mmene iwowo akumvera koma zina zimene amazitenga kuti ndi maumboni ndi zimene amazitchula apa basi zimene sizikukwanira kuti akazifikitse pa nkhani ya kupanga tahrim jamil pang'ono chabe pepani kuti ndatalikitsa audio imeneyi

ndi nkhani yongonena kuti matalazimuwo ndi ufiti koma wangosinthidwa dzina ngati mmene anthu ena amapangira mowa kuti a uyu si mowa ndi waini koma chilichonse chimene umapanga mowa ukupanganso waini ndi chimodzimodzi kuchisintha chinthu dzina koma nature yake ili yomweyo zimenezo zimapangisa kunena kuti hukumu ya chinthucho zikhale zomwezo nde nature ya matalazimu zimene zimachitika ku matalazimu olo amene amalongosola audio iyi kuti kuwafunsa kunena kuti akhale honest abwere apa azalongosole zimene zimachitika ku matalazimu zimene zimachitika ku matalazimu ndi zomwezo ndendende zimene zimachitika ku ufiti palibe kusiyana ndiye ngati zikuchitika zomwe zimachitika ku ufitizo ndiye kuti ndi haramu allah subhanahu wataala wayankhula mu qurani kunena kuti wama kafara sulaiman walakina shayatina kafaru yuallimuna nnasa sihr sulaiman sanakanire koma asatana ndi amene anakanira yuallimuna nnasa sihra amawaphunzitsa anthu ufiti

ndiye kuti ngati ufiti uli kufuru chimodzimodzinso matalazimu ndi kufuru ngati ufiti uli shiriki ndiye kuti chimodzimodzinso matalazimu ndi shiriki ndikupemphani kunena kuti awo amene amalemba matalazimu abwere akulongosolereni kunena kuti matalazimu ama, amatani ndipo zimakhala bwanji kuti matalazimu agwire ntchito muona kunena kuti ndi ndendende ndi ufiti ngatinso mwina sizili zo- zoopsaso kwambiri kuposa chani kuposa za ufiti inenso ndiyimire pamenepa audio ndi imeneyi ndinakonda kunena kuti ndilongosolere chifukwa ndinaona kuti mukulongosola kwa awawa ndi zophweka kunena kuti munthu wina amene ali osazindikira agweremo mzawozi nkumaona ngati akunena zolondola pamene zisali choncho nde